ee eh, chief nze abata mụ na gị afụgo mbụ ee eh, eh, as ezigbo onye travel onye igbo gbagoro travel gboo gboo in terms of ịga Asian countries ife ị nwere ikwu that is your travel experience about ụmụnne anyị na-aga Asian countries ụdị ọnọdụ ndị be anyị bụ ndị Igbo nọ na Asian countries ọ bụrụ ị getara the recent news or ị fụ the latest video na-aga viral ofu nwanne ji mma wee kụgbuo nwanne ya even ọ dụkwara onye nke ọzọ mma onye nke a survive ma ọ nọkwa na critical condition ị ghọtago mana onye nke ọzọ ọ kụgburu ya akụgbu na mba india because ebe a bụ UAE mana ha ncha nọ n'Asia ofu ụgbọ bu ha ncha ị ghọtago ya kee ife ị nwere ikwu about ụmụnne anyị na-akpa agwa ọjọọ nke ikpeazụ a n'Asian countries ha emebiele china mgbe gboo bịa mebie dubai kịta ha nọọla na india na-emebi india kee ife ị nwere ikwu maka ya Okay, my brother, dịka i si wee jụa experience bụ best teacher hmm. a sị m kwuwe m ma-agwa gị na ụmụnne anyị ndị a na-eme ihe a most of them ihe bụ ha nweta second opportunity they will not do like this because the person will live to regret all his life one Asia country abụrọ obodo ị ya-abụ ị pụta that is na-ama ganganga na-eme anyhow anyhow maka Asia o bitara ha mmiri o bitara Asia mmiri because na ihe ọbụla i me o nwere ihe i nwere ike imesị na be anyị naa ụnọ free ịkpọkwara Europe eh, ma i me ya i me ya n'obodo a obodo ị na-abịa ebe ime at all this kind of something o nwe kemgbe i si i si bata ebe a o nwe police ị fụrụ ebe a mana anything i mere here na police will come here hmm. so of course cctv nọ everywhere hmm. so obodo dị civilized i jere ka ị gbaa mbọ abụrọ obodo ị kwesịrị ịbụ i rue i nwebe problem with your nwanne gị gị na ya bịa dị ịgba mbọ mana ihe na-akọ ya mana ị mago ihe na-acause all this kind of something bụ one parental training sokwa lọta because nwa onye ọbụla a fụrụ azụ ọfụma ọ pụtakwa n'iru ndị mmadụ nne gị na nna gị zụsịa gharapụ gị ngịwa ka ọ fọziri ịzụ onwe gị so ọ bụrụ na nne gị na nna gị mere 70 percent mee ya ọfụma at least a sị na mkpụrụ atụ a kụrụ nwatakịrị ka ọ ga-eji wee mee gịnị ọ ga-eji to- toro gawa so ọ na nne gị na nna gị gbanịrị n'isi gị ị pụtakwa pụta anyị ama na i si from a very good home Mm. and eh, for mụnwa na gịnwa ka m na-agwakwa ị fụ ndị na-akpa ụdị a- aghara pụọrọ ha because ha ga-emebiri gị ihe i ji wee bịa Mm. ị ghọta so mana ihe m na-agwakwa ndị na-abịa akpa o nwere ebe ụdịrị- ụdịrị life ahụ dị na-ebuje mmadụ ihe ọ ga-ebutere gị bụ destruction Mm. sepụlụ ya aka nwanne nwanne ya ya ma anụ nwanne ya na ha na-abịara iwe ofe ihe a ben ha eselata aka na ọgwụ a na-eri eri hmm. selata aka na ọgwụ a na-eri eri ọgwụ na ha na-eje akpezi ije iji wee chụọ ọtụtụ ego a na-eri eri ejezi eribe eribe ọ na-emekwa isi isi gara gara ọ na-aba ihe ọ na-agbakasị isi na maka onye isi dị mma ya ịfụgọrọ ihe na-ekwuru onye isi dị mma ya eburu mma gbuo nwanne ya hmm. onye isi dị mma ya bụ ọpụta ụdị iwe onye isi dị mma na-ewe iwe ya ewe ya asị gị mgbe o zuwere o zuwe mana iwe onye ṅụrụ ahịhịa ma onye ṅụrụ ọgwụ ada agwa ya na o zugo o zuo ọ ya problem hmm. so ọzọ dị ka ibe yakwa awụ na ọ dịkwa na-adịkwa m ka ife gbasara akwụkwọ enweghị akwụkwọ sokwa cause ụdị problem ghọtago because mana ejighị akwụkwọ ahụ a ga-eme fa most of them na-anọ n'ime ụlọ n'ime ụlọ ino hmm. ime ụlọ a na-ebutekwa depression mekwa onye ahụ obi a na-adịcha ya mma ka nwe freedom ịpụ kpagharịa kpagharịa kpagharịa ya bụ ihe a m na-akọwara gị ọ na-adị mma ọ bụrụ na somebody na-agara obodo oyibo like mụnwa m ma-eji onwe m na-ekwu m ma-eji onwe m na-enye gị example oge m gbagotara this country ejirọ m employment visa bịa ife m ji wee bịa bụ tourist visa one month so but arapụ m ife niile ị ma na a ga-agwa gị ị pụta a na-asị gị na education bụ scam no education abụrọ scam because i nwee fundamental edu- eh, eh, educa- eh, education in you ị ga-ama ihe a m na-ekwu ị ga- ị ga- at least ability to reason well mara ihe ihe dị okay for you dị dị there so oge anwa a na-emekwa ihe wuruwuru wuruwuru of course mana ama mgbe ahụ ọ bụrụ na m ji mgbe ahụ chụba ego ogwo ogwo ogwo ogwo hmm. ama m na m ma-achụta ya mana o teghị aka m nọrọ na this country m ma-enwerịrị problem e nwere ike problem ahụ m adakpuzi hmm. nwere ike bụzie problem m ma-anọgidezi nwụọ n'ime ya so dịka m si agwa gị hmm. ị mago ọ wụ na ị bata obodo hmm. ị ya-agba mbọ chọba akwụkwọ akwụkwọ bụ fundamental something ị kwesịrị inweta n'obodo mana ọ bụrụ na ị nwetarọ ya hmm. ekwena maka na ị nwetarọ ya luzuo hope because abata n'obodo obodo niile enwe mgbe ha na-enye amnesty for ndị na-ejirọ akwụkwọ because every budget a na-eme in a country a na-eme na-emekwa maka ndị nọ n'obodo ha na-ejighị akwụkwọ so ị kuluo down ọ bụrọ na ị batara obodo na ị nwerọ akwụkwọ ga-eme gị ị baa na otu dị iche iche ma ihe ọjọọ dị iche iche bido na-eme ya Ọ ya- amaghọta m na-eme inu. so ihe kaba ahụ respect onwe gị ugwu maka na Because because ịkọmiti ịkọmiti crime i jihọ akwụkwọ ka ọ ka njọ na ịkọmitiri mgbe i ji akwụkwọ. of course Mm.
of course because eh, one godi ị kọmitie crime ọ bụrụ na i jihọ akwụkwọ o nwere ike ọ bụgodị na ihe i mere wụ obere ihe mana one for the fact na ijiri akwụkwọ ihe a- ihe abụrụgo case gị na ndị obodozi ọ gị na mmadụ ibe gị nọ- ya gị na mmadụ ibe gị nwere ike quarrel gị na mmadụ ibe gị nwere ike ịkọ nwa obere ọnụ obere ọnụ ahụ elidi ya bute fight o polis steshọn eruzie polis steshọn ihe a ajụ gị pepa haf pepa haf ọ bụrụ na gị na ya ji pepa ọ- ọ mara mma ọ bụrụ civil something unu eji nwayọ ya unu eji nwayọ jee mee gịnị settle over the the case mana ajụ ha na pepa haf pepa haf you don't have that paper

sị gị na nọmba one basic something bụ ịchụta inweta akwụkwọ because inwe akwụkwọ ị ga-adị liberal ị ga ị ga ị ga-adị mobile everywhere because anywhere asị gị bịa nwee nwee ike bịanwuo mana ọ bụrụ na ị nwerọ akwụkwọ ahụ na ị nwere ike ịfụsị opportunity mana ị gaghị emenwu ya Eh, mana ọ bụrụ na ị mere ịtraịdị ma emesịa ọ bụrụ na akwụkwọ adịrọ the only thing ị ga-eme afụgo m ndị bịara obodo a nọ ya 15 years 20 years na-eme biznes ha ọfụma na-eme na-agba wenge ha ọfụma ekeri ha ghọta so ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ anwa ịpụkwa inwe ike respect ya onwe gị and mgbe ọ bụla ịfụrụ amnesty bịara esikwa na mba na na because m nọgo four five years na because na ịnweta ha akwụkwọ na ihe ha eme ya try ya mee kaba ahụ nwee ya because o nwere ike ọ bụrụ na o nwe chi na-edu gị before those years ya bụ imisie that opportunity ọ gbakụta gị azụ so ọ dị mma inweta ya and ọ dị mma mmadụ at least onye na-agbagote obodo oyibo onwegodi fundamental education ọ dị ọ dị ọ dị mkpa then ị bịakwa na-abịa ị kaba arụ so make ya sure na ị fixiri onwe gị Mm. na ị fixiri onwe gị na something Mm. dị meaningful onye na-alụ yeah dị meaningful dị legit yeah of course dị meaningful that's what I'm telling you so you wee si ebe ahụ jiri nwayọ ọ bụrụ na a na-enye gị peni peni afụ afụ jiri nwayọ na-apịkị ya Nwee patient. Eh, na-apịkị ya ị na-atịnkịkwa next level Mm. because na ihe ha nọ n'ofu ebe sị kwụrụzi ebe ịkwụ ebughị isi ọ mmadụ ka ebe ị ga na-emeki muvu na-asach beta something yeah like oge mụnwa bịara this country abịara m alone but today mụ na family m nọ di ya ghọtara so all those things m na-agwa gị ọ bụrụ ya my brother thank you